vishoni imeneyi ndi mzika ikutinji yomwe yabwera mwapadera kwambiri chifukwa cha nkhani uh, chipwirikiti chomwe chinali ku department ya immigration ku nthambi yoona uh, zolowa ndi kutuluka komanso komwe amadinda ziphaso zoti anthu athe kuyendera uh, pa ulendo makamaka mu mzinda umenewu wa Lilongwe ine dzina langa ndi Steve Kondwa Banda. Koma kuti timve zambiri kuti kodi kumeneku chinatsitsa dzaye kuti njovu ithyoke nyanga ndi chani, pa lainipa tili ndi mtolankhani wathu wa Mibawa Television amene ndi Peter Phiri kuchoka kumeneko uh, ku Lilongwe, capital city ya dziko la Malawi. Mwaswera bwanji Peter?
ndaswera bwino kaya inuyo steve taswera mwina tatiuzeni kuti kodi uh, chakummawaku kunali zotani ku immigration
amwene ndisanabweretse kupereka chithunzithunzi chokhudzana ndi zimene zachitika lero ku maofesi a osindikiza makamaka ziphaso zimene amalawi timagwiritsa ntchito kutuluka mdziko muno komanso kupita maiko ena ndimafuna ndipereke mbiri pang'ono kunena kuti dziko lino lakhala laku- likukhudzidwa ndi nkhani yokhudzana ndi kusindikiza mapasipoti kwa nthawi yayitali ah, pafupifupi miyezi itatu tsopano ndipo mwezi umene wangothawo wa february tinaona mtsogoleri wa dziko lino akuwuza nyumba ya malamulo mmene mfundo pafupifupi ah, 193 anafotokozera kunena kuti iyayi nkhani yokhudzana ndi ziphaso kuno ku malawi ndikuwapatsa masiku 21 kuti nthambi imeneyi ilongosole kutamveka kuti ah, nthambi imeneyi ya immigration yakumana ndi vuto la makina amene amagwiritsa ntchito posindikiza ziphaso zotulukira mdziko muno ndipo patadutsa masiku 21 monga mmene mtsogoleri wa dziko lino analengezera tinaona nthambi ya immigration motsogozedwa ndi retired brigadier Kalumo akufotokozera mtundu wa Malawi kunena kuti nthambiyi tsopano yayamba kusindikiza ziphaso zosiyanasiyana ndipo limeneli ndi sabata latha pamene tikukamba lero Mm. la mande kapena lolemba la sabata ino taona ndithu tinafuna kuti tizungulire ngati mibawa television kuzungulira ku maofesi ya nthambi imeneyi ya immigration tinapeza kumeneko kuti kuli khwimbi la anthu limene likuoneka kuti likupanga chimpwirikiti tinene kuti chimpwirikiti cha anthu ah, nkhani yake inali yonena kuti kuti anthuwa pofuna kuti apange ziphaso zimenezi akugwiritsa ntchito njira zotani kamba kuti panalengezedwa zambiri mmene amapanga update ah, kapena kuti kuuza mtundu wa malawi kuti tayambiranso kupanga ziphaso zotulukira mdziko muno Mm. tinamva kuti pachitika kusintha kungapo makamaka nkhani yokhudzana ndi mitengo ya mapasipoti kuchoka Yes. pa 90000 kufika pa ah, 50,000 zimene zinakondweretsa mtundu wa Malawi ah, madera osiyanasiyana ndipo zimene tinapeza ku nthambi imene ya immigration makamaka ndifotokozenso kunena kuti pa maregion onse amene ali mdziko muno kapena pa maoffices onse a nthambi imene ya immigration ndi chigawo chapakati chokha chimene chinayamba kusindikiza ma passport malingana ndi nthambi imene ya immigration ndipo amanena kuti system imeneyi pa nthawi ino pamene akuyiyesa ikhale kufalikira kufikanso maofesi ena ku mangochi ku blantyre komanso mchigawo cha kumpoto kumene kuli ku mzuzu akusindikiza mapassport komano zimene zachitika mchigawo cha pakati kumene ku- ndi kuno ku lilongwe tinaona ndithu achinyamata osiyanasiyana akulu angakhalenso amayi amene anakhamukira ku maofesi amenewa ndipo chimene chinachititsa chidwi kwambiri chinali chonena kuti anthu kuti apeze ziphaso kapena ayambe ndondomeko zimene zimagwiritsidwa ntchito pofuna kupeza chiphaso chimenechi inali ndondomeko imene anthu ambiri sanakondwe nayo tinacheza ndi ena kuti timve kuti iwo akuwauza bwanji komanso ndi chani chimene akuchiona chimene chisakuyenda mwa ndondomeko iwo amafotokozapo nkhani yokhuzana ndi kukayikiridwa kapena kuti maofisala ena afuna kugwiritsa ntchito chinyengo pofuna kuti akufuna kuthandiza okhawo amene akudziwana nawo kapena ali nawo ubale wanseri kusiyana ndi mmene zimayenera zizikhalira ah, mwa ndondomeko yake kuti munthu ukafika ku office ya immigration utha kungofika kutenga mafomu kusayinira mafomu kenakano ndikupeza ah, zoyenerezeka kuti iweyo akujambule kapena u- ukhale ndi chiphaso chako choyendera chotulukira mdziko muno komano zimene zikuchitika ku maofesi a immigration sizi- sindizo malingana ndi eh, mmene tinaonera komanso malingana ndi anthu amene tinapeza amadandaulira pachitero nditha kufotokoza choncho kuti ndi vuto lalikulu kwambiri Ah, Pakuchitika- mwina anthu kumafunsa kuti kuti Eh. to what extent ah, vuto limene ndi lalikulu bwanji Ah, tinayesayesa kufunsa akuluakulu amene amagwira ntchito ku ofesi imene ya immigration malingana ndi kukonzedwanso kwa system imeneyi amanena kuti pa tsiku imeneyi izipanga print ma passport pafupifupi 15000 malingana ndi update imene inaperekedwa kuchokera ku nthambi imeneyi koma zimene tapeza ndi zonena kuti pa tsiku mashini amenewa akupanga print ma passport okwana 100 100 okha komanso kukakhala kuti apitirira mwina akumatha kupanga print ma passport okwana 200 zimene zikupereka chiopsezo kunena kuti backlog kapena kuti ndandanda wa anthu amene akudikirira mapasipoti kupitirira kuchulukirabe kamba konena kuti mashini amenewa akupanga print mapasipoti ochepa kuyerekeza ndi mmene ananenera anthambi imene ya immigration mwina unakhalako ni mwayi kuona passport imodzi kuti yapangidwadi print ndipo ili m'manja mwa munthu nditha kufotokoza pano motsimikiza komanso molimba mtima kunena kuti palibe passport imene uh, kupatula imene anayionetsa anthambi ya immigration kuti iyi ndi imene inatuluka pa 11 march mm. ndi passport yokhayo imene inaonedwa ku mtundu wa amalawi komano pakadali pano nditha kufotokoza kuti machine amenewa sanapange print imene ndaona kwa munthu kuchokera ku nthambi imene kunena kuti uyu amene walandira koma chimene chikuchitika pakadali pano ndichonena kuti anthu onse amene anayamba mwina uh, three months ago Mm. kupanga kufunafuna kuti apeze chiphaso chimenechi akuwauza akuwau kapena ndinene kuti akuwuzidwa kuti akuyenera kuyambiranso process yawo zimene zi- zikupereka chi- kayikitso makamaka kwa anthu amene onena kuti kwina zija zimamveka masabata awiri apita atatu apitawo kunena kuti nthambi imene inaluza data kapena kuti inaluza information nkhani imene ikukhala yoona ndipo ah, kafukufuku wathu tinayesetsa kuti tiyankhule ndi akuluakulu makamaka pa nthambi imeneyi amene sanathe kupezeka komanso tinapeza kuti ah, kuti chisakesake amene akuyamba kumene anthu akunena kuti vuto lalikulu kunena kuti iwo apeze ma ah, mafomu amene angagwiritse ntchito kuti ayikepo information yawo imene ingathandizire kuti iwo apeze ziphaso mwina amene akutenga mafomu 50000 kwacha ija akulipira ndi yoonadi zikukhala bwanji pamenepo ndizoonadi 50000 kwacha ah, ndi yoona ndi ndalama imene ah, dzulodzuloli tinaona ndithu anduna amene ali anduna za mdziko a Ken Zikhale Ng'oma akusindikiza mu ija amaitchula kuti gazeti malamulo a dziko lino amene zikutanthauza kuti mfundo imene ija yokhudza kuti atsitsa mitengo ya passport kuchoka pa 90000 kufika pa 50000 komanso angakhale mitengo ina imene ikugugwe ikugwirizana ndi ah, kaya kufuna kukapanga replace kaya passport yako inasowa kaya kufuna kupanga za express zinthu zimenezo zatsitsidwadi mitengo malinga ndi malamulo asindikizidwa dzulodzuloli mu gazeti ya malawi Chabwino, a, mwina titapatsa oonera athu aone mmene, a, mmene ziliri pa ground, mmene unachezera ndi anthu pa ground. Ndikuthokoze, a, Peter kuchoka ku Lilongwe. Tathokoza Kapena kwambiri Steve. ndaiwala china chilichonse mwina chomwe ukufuna kulankhulapo pa nkhaniyi? A mwina kungofotokozera onena kuti tinaona achinyamata ambiri, ah, amayi ambiri passport ndi chinthu chofunikira kwambiri kamba konena kuti anthu mwina amachilingalira kuti mwina awa afuna akapange za malonda kunja awa afuna akapange mabizinesi osiyanasiyana kunja kwa dziko lino koma si nkhani ya kupita kukapanga za malonda pali anthu ambiri amene angakhudzidwe kuchedwa kwa chiphaso kapena kuchedwa kwa kolandira chiphaso nthambi ya immigration inafotokoza kunena kuti ah, izipereka masiku 10 kuti munthu akwanitse kutenga chiphaso mosavutikira so zimene zikuchitika ku immigration ndizodandaulitsa kamba konena kuti ah, anthu sakumadziwa kuti kodi chiphaso changachi chituluka liti liti kapena ah, apakhale ndi nthawi yoyenerera ndi pamene ndimafuna ndifotokoze steve kutsindikapo kunena kuti chiphaso chimene chingathandizire pali anthu ena ali mzipatala zosiyanasiyana akufuna akapeze ah, thandizo la chipatala maiko akunja kamba koti kuno kwathu kuno thandizo limene akufunikira sangathe kulipeza akufuna apeze chiphaso mwachanguchangu zimene ah, zili zovuta pakadali pano malingana kuti kamp- ah, makamaka nthambimo pena region imodzi office imodzi ya nthambi imene ya immigration ndi imene ikusindikiza zikalata makamaka zikalata zoyendera kutuluka mdziko muno zimenenso zikupereka pano kunena kuti ndi chipsinjo chachikulu kuti munthu apeze utha kuona nokha khwimbi la anthu limene lasonkhana ku lilongwe immigration office Chabwino ndikuthokoze Peter kuti anthu awone video yomwe tili nayo kuchoka kumeneko ku nthambi ya immigration department ya chigawo chapakati ku Lilongwe. Tathokoza kwambiri Steve. Zikomo kwambiri ameneyo ndi Peter Phiri amene nali naye pa line kutipatsa chithunzithunzi zomwe zikuchitika ku department yoona uh, komanso kulowa ndi kutuluka anthu dziko muno komanso yotsindikiza uh, zitupa zoyendera. Ah, tikupatseni kuti pa ground pali zotani ndipo Peter akutipatsa ah, chithunzithunzi chotani kuti tione ndi maso athu amati kususa ah, galu wamkota nkukumba. Ine dzina langa ndi Steve Banda ndikusiyeni mukuonera Peter Phiri ku immigration ah, kuti tikhale ndi chithunzithunzi video imeneyi muli zinthu zotani. Nkhani yokhudzana ndi ziphaso zoyendera kutuluka kunja kwa dziko lino yakhala ikutenga ikuyankhulidwa pakamwa pafupi pa mmalawi wina aliyense nkhani yake inali yoti amalawi akuzunzika pa nkhani zosiyanasiyana ena akufuna kupeza thandizo la chiphaso chimenechi kuti akapeze mankhwala kunja kwa dziko lino ena akufuna akapange ntchito za malonda kunja kwa dziko lino ndipo monga mmene mukuonera kumbuyo kwangaku chilengezereni sabata yatha nthambi imeneyi ya immigration services italengeza kuti yayambanso kutsindikiza ziphaso zoyendera mdziko muno ndipo kumbuyoku kuli mdipiti wa anthu kapena kuti khwimbi la anthu limene likusakasaka kuti lipeze ziphaso zoyendera koma kodi mulinji mkatikati mwa ntchito yoti nthambi imeneyi ya immigration iyambe kutsindikiza ziphaso zoyendera mdziko muno pali nkhani zambiri zimene zamveka kuno mmene mibawa imafika ku malo kuno panali nkhani zosiyanasiyana nkhani yokhudzana ndi kusowa kwa mauthenga ena kapena information ina imene nthambi imeneyi ya immigration inagwiritsa ntchito kuti ithe kuwazindikira amalawiwa ndi kuwapatsa ziphaso zoyendera ndiponso nkhani ina imene inatuluka ndi nkhani yokhuza kulipiranso tikufuna timve kwa akuluakulu komanso anthu ena amene abwera pamalo pano kuti kodi chikuchitika kwenikweni ndi chani tikumva kuti zinthu zambiri zasintha angakhale boma linalengeza sabata yapitayo komanso katikati mwa sabata imeneyi nkhani yokhuzana ndi kusintha kwa mitengo ya ma passport zimene zapangitsa kuti kuno kukhale khwimbi la amalawi ochuluka muli kuno ku immigration mwina tafotokozani chikuchitika ndi chani pakadali pano mwabwera kuti muza ndili kuno ku immigration ndifuna kudzakonzetsa passport ndinamva pa tv kuti a immigration ayambo panga pa- mapasipoti a 50000 ndipo apanga dongosolo bwinobwino Koma ndafika kuno kuli chimpwirikiti ndabwera mammawa olo fomu panopo sindinalandire. Chikuchitika ndi chani? Munayamba kalekale ku ndondomeko imeneyi kapena mukuyamba kumene? Ayi ndikudzapanga renew passport yanga. Inuwo mukuona kwanu chavuta ndi chani kwenikweni? Apapa chavuta nchonena kuti palibe dongosolo bwinobwino. Anayenera apapa aitane achitetezo anthu akhazike pasi. Akakhazika pasi aziitana anthu 2020 ndikumapatsa kaya mafomu kumasayinira kaya kuwajambula kenako nkuwalowetsa mkati inu muli pa ulendo mwina ena amafuna kukapeza thandizo la chipatala kunja ena amafuna kukapanga za malonda kunja chiphasochi mwina kungofotokoza ngati mungakwanitse muli mbali ititi ine ndifuna ndikhale ndi pasipoti basi kukhala nayo ngati nzika ya malawi ngati mbadwa Eh, kupezeka kuti chimabwera china chake chimafuna pasipoti ukhoza kufuna kupita kunja sungapite kunja opanda pasipoti dzina lija dzina ine ndine mayi sosola ndakuthokozani kwambiri mayi soso zikomo kwambiri muli kuno ku immigration mwina tangofotokozani chavuta ndi chani kwenikweni tikumva pakukhala ngati kuti pali phokoso pali phokoso losiyanasiyana kunokotu chavutatu ndi dongosolo Ah, dongosolo limene lavuta kunoko loti malaini aoneka zoti saku malaini akuoneka zoti sakukhazikika bwinobwino ndeno anthu tikungolimbana mmene mukuoneramo ndithu yetu mwina ukadakonda kuti chilichonse chilongosoko chiyende muchilongosoko pachitike chani ine ndimaona ngati kuti pakanakhala ndithu malaini oti olongosoka bwinobwino amene akupita kokajambulisa akhale pa laini yawo amene akupita kokatenga mapasipoti pa laini yawo komanso amene akukalembesa akhalenso pa laini yawo kuti zinthu zikhale bwinobwino kutsitsidwa kwa mtengo wa passport ngati mmalawi wachilandira motani choyambirira wapezeka kuno ndi koyamba kapena mwina ndondomeko munayamba pakanthawi Ah, ineyo kutsitsa kwa passport ndikuona kuti apanga bwino kwambiri chifukwa athandizanso anthu amene analibe mapasipoti kuti mwina apezeke nawo ndithu ndithu komanso ndikuona ngati kuti izizi zithandizira amalawi amene mwina sanali nkuthekera kopeza passport kuti akwanitse kupeza passport ndithu ndithu ine ndi daniel phiri line apapa ikuchuluka kwambiri chifukwa choti mkati muli ma connection inakakhala zoti ma connection panalibe line sibwezi ikuchuluka chifukwa zimapezeka kuti munthu abwera mwina last year kuti mwina akuzalipira akubwerera koma munthu walero ndi lero akupezeka kuti akulipira passport foti ali ndi munthu chani munthu mkati like chitsanzo ngati ndipange ineyo ndafika lero ndipeza munthu mkati ndimuyimbira foni afika pakhomo anditani pamene awa abwera mwina kani mwezi watha azingobwerera osatani osalipira mwanjira ina mukukayikira kuti pakuchitika chinyengo chimene chikuchitika mmene zilili ehe osati kukayikira ndi mmene zimayendera zonsezo zinakakhala zoti apapa panalibe zoti amayitana munthu wakumbuyo line sibwezi ikumadzadza chonchi koma ikudzadza chifukwa cha anthu oti anangobwera kalekale kuzalipira mapasipoti koma akupezeka kuti sakutani sakulipira akambapo nkhani yokhuza ndi chinyengo inu mwayamba liti ine kubwera kuno ndayamba dzana kubwera kuno koma tafotokozani chinachitika ndi chani kubwera kwa dzana ndabwera ku ndabwera mammawa koma palibe chimene anatithandiza cha nzeru then anatiuza zonena zoti tibwere tsiku lake lotsatira tsiku lake lotsatira tabwera tsiku lonse kumangokhala panopa ndiye chimene chimadabwitsa nchonena kuti anthu ena amatha kupezeka zonena zoti apita mkatimo akalipira zonse zatani zatheka ndikusiyani inuyo then sanatiuze kuti tibwere saturday anatiuza kuti tibwere mande tabwera lero mande mmawa tabwe talawiranso kwambiri koma apapa palibenso chimene chatani chachitika mpaka panopa ukadakonda kuti zinthu zi- ziyende mwadongosolo ziyende motani kapena chikuyenera kuchitika ndi chani kuti chilichonse ch- chachinyengo mwina mantha amene mukuwapereka okhuza ndi zachinyengo achokeretu ine ndimaona ngati kuti padakhala kuti panali njira mwina kuti padzikhala chitetezo komanso dongosolo bwinobwino kuti mwina mwake ka amafomu akhale apa awa apange chonchi komano mene zilili apapa zikunkha zinthu zachipwirikiti zokhazokha for example mammawa anati alanda mafomu amene apangisa je passport ya express eti anapanga gino kaya chani a normal kaya eti akupanga wawa then anasiya kulemba kusiya kulemba kumenekoko anthu tsopano chifukwa anapitano ambiri kutiko ambiri uko chipwirikiti osadziwikanso kuti chenicheni ndi chiti chifukwa ndiwoti anabwerapo kalekale siwoti anabwera leroli anthu amene ali apo pakupanga mafomu ndiwoti anthu anabwera kalekale koma zi- nkhani mkayedzana mpaka panopa apapa ndi zoti olo ife leroli tibwerera sitilipira olonso tibwere mawa sitizalipira koma tikakhala tili ndi munthu mkati moti ife tikumuziwa ndi pamene tingatani tingalipire nde ife chomwe tingapemphe chachikulu ndinena zoti mwina boma liyike ndondomeko tikamabwera ife kunoku ku immigration akati munthu akalipira azikhala pa line munthu akajambulisa azikhala pa line muzaona apapa sipazatani sipazazaza chonchi koma ngati zimene sizitheka tizingobwererabe mapasipoti sititani sitilipira amene azilipira ndi munthu amene akulumikizana ndi munthu mkati watenga ndrama ndi amene azipeza pasipoti mwa simple chifukwa apapa mapasipoti mwatitsitsira koma sizikudziwika kuti pasipoti mwatani mwatsitsabe tukhala ngati kuti mwina tangobwera kuzangopanga msonkhano timakhala tasiya mabizinesi tasiya zika kuntchito mwaona nde ndi nthawi apapa mafomu achitani chitipaseni cha mammawa mpaka panopa upeza zoti 12 koloko atilese- atisekera lunch then 3 koloko azitiuza zoti tatseka tibwere liti tibwere mawa ndi chomwe titilangopempha ehe mawaso ndi chikhaso chimodzi chomwe tingangopempha apapa kuyambira mwina inuwo mawa angopanga ndondomeko kuti kodi olipira ndi awa amafomu ndi awa kuti zinthu ziziyenda bwinobwino muzaona pa immigration sipazazaza vuto kwenikweni mukuona kwako vuto ndi chani apapa anthu amene akuvuta kumusi kuno ndoti anapanga eh, ndi mapasipoti awo last year maybe march april may june ndiyeno nzonena kuti koyambirira anatiuza kuti ndi za system zija ananena kuti data yathu yaluzika yonse ndi panapangidwa makani mammawa tinaseka ofesi pakhomo tapezekano kuti atulusa mafomu kuti tilembeso mafomu ngati tikuyambiraso komano ngati tikuyambiraso ndiye kuti the way forward ndi yoti tiyikeso zala kapena eh, kom- tiyike zala ndi nkhope mano chomwe chi- ndondomeko yonse unali utamaliza umangodikirira kuti tiyambiraso ndiye tikuyeneraso tilipire zithunzi nde apapa anthu ena ndoti ayenda pasi kuchoka mmakwawo alibe ndalama yolipirira zithunzi ija komanso chomwe chikuwawa nchoti anthu ena akutenga oti ndi 3 months yathu ndi yoti ngati ineyo yanga ndi ya March mpaka pano passport-yi sinatuluke ndi chifukwa chake akuvuta nyonga ukadakonda pakanachitika chani chachangu choti uthandizike mmalawi ena aliyense kupatula iwe wekha amalawi ambiri athandizike vuto likuyenera kuchitika ndi kungopanga first come first serve chifukwa it's not fair kumapanga mapasipoti oti anthu akalekale anditso vuto lohakidwayo si vuto la ife komanso iwo amene okhala ndi data ya backup umakhala ndi ma systems awiri kuli ya banki tikalipira mujazize makalo a mu system ya banki ikakhala yadzadza ndiye anali ndi system imodzi ndiye ngati ina ili attacked a single system amayenera kupeza unja amayenera kuti apeze backup yabwinobwino vuto limene mwakumana nalo kuno ndi vuto lanji eh kuno vuto limene takumana nalo kuti zikutheka ufike poti ukalowe mkatimo zinthu zophweka umapeza kuti akulembe pobo kupoti ukalowe mkatimo umapeza kuti kubwera kuno zangu kubwereranso passport osatheka kuti akupangire ndiye umapeza munthu kungowotcha transport kumene ukuchoka ndi kutalinso ndi zinthu zake zikukhala zovuta mmene mukuoneramu gulu lonseli likufuna lipangitse Eh, koma kulowa mkatimo sizimakhala zinthu zophweka dzina lini party ikalona mwamva bwana atiuza kuti tiyambirenso process tizikajambulitsa zithunzi kunja uko ndiye tibwere tikapereke iwo akuti tikapereke ifeyo mafomu tikapereka panja mafomu pene tikapanga ma fingerprint kuti makapanga passport imene atiyikepo pa ma fingerprint koma apa kuti tipange mafomu tipange takilipitizi tiwapatse mafomu pa window nanga ma fingerprint zikhala bwanji pamenepo monga mmene mukumvera kuchokera kwa anthu osiyanasiyana amene asonkhana kuno ku malo a immigration ku lilongwe iwowa ali ndi vuto limene anthu anayamba kalekale mwina miyezi itatu yapitayo miyezi inayi yapitayo kuyamba process yoti iwowa atsindikizidwe ziphaso zoyendera kunja kutuluka mdziko muno kupita kunja kwa dziko lino ndipo iwo malinga mkufotokoza kwawo auzidwa ndi akuluakulu a nthambi imene ya immigration nkhani yake ndi yonena kuti akuyeneranso kuyambiranso pachiyambi pa ndondomeko zonse zimene zimayenera kutsatidwa kuti atsindikizidwe ziphaso zawo zoyendera mkuyankhula kwawo ndi vuto lalikulu limene nthambi ya immigration ikuyenera kukhazikika pansi komanso kukhazikitsa ndondomeko zapaderadera cholinga nchoti anthuwa amalawi amene ali kumbuyo kwangawa athandizike kafukufuku wathu akuonetsa kuti pali magulu awiri pali gulu lina limene likuyenera kuyamba ndondomeko zonse zoyenera kutsatidwa ndi cholinga choti atsindikizidwe ziphaso zawo ndipo pali gulu lina limene linayamba kale ndondomeko imeneyi koma pakadali pano akuuzidwanso kuti akuyeneranso kuyambira pachiyambi monga mmene awafotokozerera nkhanitu yokhudzana ndi ziphaso zoyendera kunja kwa dziko lino ikuoneka kuti itengabe nthawi kuti ifike kumapeto makamaka kwa mmalawi kuti ayambe kupeza ziphasozi mosavuta komanso mosapsinjika mwa njira